Daoibh go léir. An féidir liom. Can you hear me? Ok, níl mórán Gaeilge agam, ní Gaeilgeoir mise is bíonn beagnach Béarla á labhairt, bíonn Béarla á labhairt beagnach an t-am ar fad ach tá mé ag iarraidh níos mó Gaeilge a labhairt agus sin an fáth, nuair a dúirt Rossa dom an rud sin a, seo a dhéanamh, dúirt mé, huh. Is mise Venus Kumara ach tá ainm eile agam anois, Bean Sí. Bean Sí na hÉireann is ainm domsa anois toisc gur mhaith liom, ba mhaith liom caint faoin bhás. you know em agus ba mhaith liom tú a thógáil níos mó in aithne le do chuid báis em toisc gur cheapaim go bhfuil bás mar chara duit em faighimid ar fad bás ach sa sa tír seo is dóigh liom go bhfuil eagla ar a lán daoine faoina faoina bhfaigheadh faoin a chuid bás féin. Fiú is dóigh liom go bhfuil eagla ar dhaoine caint faoina bhfuid chuid bás féin. Bíonn bhuel yeah so ní strainséir domsa an bás. Nuair a bhí mé aon bliain d'aois fuair mé bás san ospidéal agus bhuel. Níl mé fós, tá mé fós beo anois, bhuel, tá mé ar ais, tá mé ar ais, bhuel, is dóigh, b'fhéidir go bhfuil sibh go léir marbh, níl a fhios agam. Ach as sin amach, tháinig na daoine a bhí marbh, tháinig siad chugam chun rudaí a rá lena chuid gaolta. Chuir sé isteach ar mheabhair mo mháthar, yeah, cheap sí, yeah, níor cheap sé go raibh sé sin go maith domsa in aon chor. Ach tuigeann tú cad atá á rá agam, ok, an bhfuil? Ní dóigh liom gur féidir le mo chairde. So, yeah, tháinig siad domsa chun rudaí a rá lena chuid gaolta agus nuair a bhí mé níos aosta bhí mé ag obair mar healer le feadh 20, níos mó ná 20 bliain agus tháinig gaolta na daoine chugam chun rudaí a rá le mo clients agus ní raibh orm na rudaí sin a rá dos na daoine toisc yeah ní ní raibh em bhuel cheap mé gur ceapann siad go mbeidh mé eh saghas weird em agus you know bhuel táimid go léir weird eh ach em you know bhí bhí sé you know bhí sé tábhachtach an an obair a dhéanamh agus em airgead a dhéanamh freisin eh so ní raibh orm na rudaí sin a rá dos na daoine ach em bhí bhí na gaolta a bhí marbh bhí siad like come on abair é sin abair é sin agus like oh God ok agus dúirt mé na rudaí dos na daoine a bhí em ann ar an ar an healing table dúirt mé dos na mo clients go raibh em go raibh rud le rá ag duine éigin agus dos na daoine sin agus agus bhí bhí siad ar fheabhas is that really happy yeah bhí siad bhí bhí siad lán sásta leis an leis na rudaí a bhí bhí le rá agus dúirt sé oh yeah sin mo aunty yeah yeah cos dúirt sí deireann siad rudaí cosúil le abair léi ná bheith ag caitheamh tobac you know agus I was like oh come on like and agus dúirt mé dúirt mé le le mo clients dúirt tá bean éigin anseo agus tá sí ag rá dom a rá duit gan tobac a chaitheamh agus agus deireann siad

go tháinig na daoine chugam toisc gur bhfuair mé bás nó níl fhios agam agus bhuel níl fhios agam is cuma ehm eh ok yeah agus b'fhéidir seacht bhliain ó shin fuair mé amach go raibh eh go bhfuil eh cancer agam ach ehm agus ehm bhuel ní chur sé isteach orm you know bhí Bhí, ní raibh mé, bhí, bhí a lán uaigneas orm sa domhan toisc, bhuel, chaill mé beagnach gach, gach fear a bhí mé go mór, go mór le, fuair siad go léir bás agus fuair gach de mo leanbh a bhí i mo bholg bás agus, mo mhadraí agus bhí an-uaigneas orm agus ní raibh orm fanacht agus so mar sin ní dúirt mé aon rud le aon duine. Cheap mé gur gur cara é an bás mé a thógaint as an domhan seo ach anois ba mhaith liom bheith beo.

Ok, ach caithfidh mé na rudaí seo a léamh toisc toisc go rinne mé a lán obair den den chaint seo inniu agus ach ní raibh an Ghaeilge agam. Thug Liam Ó Maonlaí, go raibh míle maith agat, agus Rónán Ó Snodaigh agus Colm Ó Snodaigh cabhair dom in the past couple of days. So tá tá rudaí scríobhta. agam so caithfidh mé iad a léamh. An bhfuil an bhfuil sé sin ceart go leor? Ok so ehm agus eh ba mhaith eh yeah ok is so scríobh mé anseo Tá an bás i ndán dúinn uilig. Bhuel tá fhios againn. Is iontach an tionchar atá ag an mbás ar an mbeatha nach bhfuil? Bhuel ok.

Bhuel, ní, ní raibh eagla orm roimh mo chuid bás. Bhuel, tá fhios, tá fhios agaibh cén fáth nach raibh eagla. Bhí an, uaigneas an domhain orm, ní raibh orm bheith anseo. Ach le a lán daoine, tá eagla ar domhan, eagla an domhain ar a lán daoine roimh a chuid bhás féin agus tá eagla ar dhaoine caint faoina, faoina gcuid bás féin. Bíonn sibh, bímid, ábalta caint faoi duine éigin atá ag fáil bháis ach nílimid ábalta caint faoinár bhás féin. Bhuel, níl fhios agam cén fáth. Bhuel, is dóigh liom go bhfuil a lán eagla ar daoine. So, smaoinigh mé ar an cheist sin, cén fáth go bhfuil daoine, cén fáth go bhfuil an méid sin eagla ar daoine? Agus tá. cúpla rudaí le rá agam cos you know chuir mé an cheist orm cos bhí mé chun an chaint seo a dhéanamh freisin agus smaoineamh ar smaoineamh air so ceapaim go bhfuil an méid sin eagla ar daoine toisc gur chualaimid in Éirinn roimh judgement day judgement day judgement day you know cé you know ok tá sé ceart go leor and ach so is you know tá is I can understand go bhfuil an eagla sin ar daoine roimh judgement day agus is ach is at é toisc gur ceapann an daoine ceapann daoine go bhfuil Dia lán le grá, unconditional grá, yeah? grá, grá, grá, grá, grá, ach em ar bhealach éigin ceapann daoine gur féidir le Dia, agus b'fhéidir go bhfuil Dia ag feitheamh leis an am sin go bhfaigheann tú bás agus gur athraíonn Dia go dtí carachtar eile cosúil le Judge, Judy, Agus tá sé ag fanacht leat agus le judgement day. An bhfuil tú ag dul go dtí heaven or hell? Ok, bhuel, ok, bhuel, b'fhéidir go bhfuil sé sin an fáth go bhfuil daoine, go bhfuil eagla ar daoine, because, you know, there's this idea of heaven and hell. Ámh, yeah, bhfóire Dia orainn, más é do thoil é. Ná bac leis na scéaltaí sin, tá siad, yeah, bhuel, tá siad, tá siad go bhfóire Dia orainn. Níl, níl tú ach ag cur judgement agus eagla ort féin. Nach bhfuil go leor stress i do shaol a bheith ag, a bheith ag smaoineamh mar sin, nó na, na, ná chuir níos mó stress ort féin. Is dóigh liom go mbeidh sin níos fearr duit. Bheith cosúil le Dia atá lán le grá agus an méid sin grá a thabhairt duitse agus ehm yeah, a thabhairt duit féin. Thug grá duit féin. Tá sé sin ceart go leor. Nuair a bhí muid óg dúirt na daoine, oh that person really loves himself. Bhuel yeah.

Dia cosúil le Judge Judy ag deireadh an lá so ná bac. Ok Ach ok agus cheap mé gur gur seans eile go bhfuil fear of the unknown orainn freisin agus sin an fáth eile go bhfuil go bhfuil eagla ar ar daoine roimh a chuid bhás agus toisc nach bhfuil a fhios ag daoine cad a tharlóidh ar uair an bháis? Bhuel eh. caithfidh mé a rá nach bhfuil a fhios eh cad a tharlaíonn i ngach aon nóiméad i do shaol agus ach tá imagination iontach ag gach duine so you know ach is dóigh liom go bhfuil an méid sin eagla ar a lán daoine faoi do chuid shaol freisin. An bhfuil? Bhuel an bhfuil sibh ag déanamh na rudaí gur mhaith leat a dhéanamh nó an bhfuil

So, cuir ceist ort féin, an bhfuil tú ag déanamh na rudaí gur mhaith leat a dhéanamh sa saol seo? Bhuel, níl fhios agat cá bhfuil, cathain a bheidh tú ag dul, so come on like. Ok. Ahh. Sé.

Cé mhéad anti-aging cream a úsáideann tú? Ní bhfaighidh tú lá sa bhreis as. Gabh mo leithscéal, I know, is industry iontach é anti-aging ach ní bhfaighidh tú lá sa bhreis as. So, chuir d'airgead chugam más maith leat, you know. Más maith leat, is cuma, is féidir, yeah, ba mhaith liom. Tá dhá batteries le ceannach agam do mo, tá mé im chónaí i mo truck agus caithfidh mé airgead a fháil dóibh. OK. OK. Tá do chuid bás ag siúl leat i gcónaí, is dóigh. OK. Tá do chuid bás ag siúl leat i gcónaí, i ngach áit a théann tú. I ngach nóiméad de do shaol, táim cinnte go bhfuil beagnach gach duine ag smaoineamh ar a chuid bás gach lá. Níl fhios agat go bhfuil tú ag smaoineamh ar do, ar do bás gach lá ach is, táim cúnta cinnte go bhfuil gach duine ag smaoineamh ar a bás, bhuel beagnach gach duine ag smaoineamh ar a bás gach lá. Agus mar chruthú air seo, féach ar na slite ina mbíonn beagnach gach duine ag, ag sheachaint an bás. le mórán dos na roghanna a ghlacann siad. Ok, tá 'fhios againn go bhfuil, you know, anti-ageing cream ann, tá 'fhios againn. Ach tá, tá cruthú eile. Ó rogha an bóthar a thrasnú nó gan é a thrasnú nuair atá tú ag teacht, nuair atá tú ag, ag, ag, nuair atá tú ag siúl ar an bhóthar, you know, an bhfuil tú ag fanacht leis, an, you know, ar bhfuil tú, say it again, ón rogha an bóthar a thrasnú go gan é a trasnú nuair atá carr ag teacht, chuig an rogha cé acu bia a ithe nó gan a ithe. Cén fáth mar sin nach bhfuilimid sásta chaint faoi bhás go dtí go bhfuil duine sa chlann nó gaol nó cara linn ar leaba a bháis. Cén fáth? B'fhéidir, b'fhéidir go bhfuil sé sin amhlaidh, I don't know. Em, so, ah, agus even ag an am sin, even ag an am sin an bás, em, nuair a bhí m'athair ag fáil bháis, Bhí fhios agam go raibh sé chun bás a fháil agus dúirt le le mé le mo mháthair tá beidh daidí ag dul anocht agus dúirt sí liom níl sé níl sé agus tá sé beidh sé ag dul anocht níl sé ag dul anocht no no agus fuair sé bás an oíche sin agus ní bhí bhí an t-am chomh special. Nuair a bhíonn duine ag fáil bháis, is am iontach é, is am iontach é, you know. Tá sé, tá sé cosúil le, le birth, le bhreith. Yeah, bhí mé ann ar ar bhreith agus ar bhás daoine agus tá tá an energy sin, fuinneamh, is that right? fuinneamh? Ó! Eh tá an fuinneamh eh is dóigh liom go bhfuil an fuinneamh céanna ann. Anyway, ehm so ehm daoine ag smaoineamh ar na na na. OK, bhuel, is ait liom go gcaithfimid an méid sin ama agus airgid chun é a sheachaint seachas é a phlé. Bhí breith ag gach duine agus beidh bás ag gach duine. I mo thaithí, is ionann an dá rud.

gur is minic go dtagann an bás go tobann agus is trua é sin, is trua, is trua mhór nach féidir linn bheith, is trua mhór, ní chaithfidh mé aon rud eile a rá, is trua, ach tá, is dóigh liom. toisc you know tá 'fhios agam toisc go bhfuil an cancer agam um the go go bhfuil go bhfuil an t-ádh agam you know tá agus tá maitheas mhór in admháil go bhfuil tú beo agus go bhfuil an bás i ndán duit tugann fios ar an mbás seans dúinn now sin liosta a scríobh mé síos so fan liom you know cause um Tá sé, is dóigh liom go bhfuil sé seo an-suim, suimiúil. Tugann fios ar an mbás cos, in my experience, cad é an Gaeilge ar experience? I mo, oh yeah that's right, i mo thaithí, ehm, tugann fios ar an mbás seans dúinn leigheas a aimsiú inár, a aimsiú inár ngaolta agus leo siúd atá. mór leo. Tugann fios ar an mbás seans dúinn a fheiceáil an méid grá atá ag daoine dúinn agus an méid grá atá againn don ár chara freisin. Tugann fios ar an mbás dúinn dul sa seans agus rudaí i do shaol, a dhéanamh a bhí i gcónaí ar intinn agat a dhéanamh. Tugann fios ar an mbás seans dúinn creideamh i rithim do shaoil, fiú amháin am do bháis. Tugann fios ar an mbás seans dúinn soineantacht do laigí is do thubaistí a fheiceáil agus a bheith grámhar,

Tugann fios ár mbás seans dúinn d'áilleachtaí féin a fheiceáil agus sult a bhaint astu. Tugann fios ár mbás seans dúinn aithne a chuir ar an scáth nó an doircheacht ionat féin a cheapas nár chóir duit a mholadh ach a chur i i bhfolach agus ina ionad sin, fáilte a chur rompu agus iad a mholadh. Tugann fios ár mbás seans dúinn géilleadh, sorry, this is the bit that Liam translated for me. Géilleadh don toil diaga, oh yeah, yeah, géilleadh chun toil diaga agus fíorshíocháin a aimsiú ionat féin. Tugann fios ár mbás seans dúinn fheiceáil cé chomh comhfhortach grámhar cosantach atá an bás. Agus tugann fios ar bhás ar má ar bhás dúinn do chroí a oscailt do rúndiamhair an beatha agus an bás. Ach fan nóiméad. Nuair a. thuigeann tú go bhfuil do shaol os do chomhair amach, is féidir leat a fheiceáil an leigheas, nó nuair a thuigeann tú go bhfuil do shaol os do chomhair amach, is féidir leat leigheas a aimsiú inár ngaolta. agus leo siúd atá mór leo, agus is féidir leat a fheiceáil an méid grá atá chairde leat, an méid grá atá ag do chairde leatsa agus an méid grá atá duitse do do chairde. Nuair a thuigeann tú go bhfuil do shaol os do chomhair amach, Is féidir leat dul sa seans agus rudaí i do shaol a dhéanamh a bhí i gcónaí ar intinn agat a dhéanamh. Nuair a thuigeann tú go bhfuil do shaol os do chomhair amach, is féidir leat creideamh i rith do shaoil, fiú amháin am do bháis. Nuair a thuigeann tú go bhfuil do shaol os do chomhair amach, is féidir leat soineantacht do laigí is do thubaiste a fheiceáil A bheith cineálta, grámhar agus maithiúntach duit féin. Nuair a thuigeann tú go bhfuil do shaol os do chomhair amach is féidir leat soineantacht laigí agus tubaiste daoine eile a fheiceáil agus a bheith grámhar maithiúntach dóibh. Nuair a thuigeann tú go bhfuil do shaol os do chomhair amach You know what I'm saying basically, right? It's all the same when you, nuair atá a fhios agat go bhfuil tú chun bás a fháil nó go bhfuil do shaol os do chomhair amach, cad é an difríocht? Cad é an difríocht? Agus má tá difríocht ann, athrú. I mean, féach air, féach, cuir ceist ort féin. An bhfuil tú ag déanamh na rudaí gur mhaith leat a dhéanamh? An bhfuil nó má bheidh tú chun bás a fháil, b'fhéidir go ndéanann tú, ach tá tú fós beo, déan é, déan é, is seo do shaol agus tá do bhás ag siúl leat i gcónaí mar chara duit agus you know tá yeah so. Faoi mar a dúirt mé roimhe seo, tá bás i ndán dúinn uilig. Is iontach an tionchar atá ag an mbás ar an mbeatha. Creidim gur dlúthchara grámhar é an mbás dúinn a choinníonn muid beo agus a threoraíonn muid i dtreo muir mhór ár n-ionannais trínár roghanna a threorú. I ndeireadh an lae, níl againn ach aon bhall uisce amháin agus táimid ionann go léir ag brath air. I mo thuairimse, Is é abhainn an is is é an abhainn an bheatha agus is é an bás atá ag sa dá bhruach san dá bhruach. Faoi mar a chuireann an abhainn cruth ar na bruachaibh. Treoraíonn na bruacha chéanna chun na farraige móire gach abha agus sruthán go bhfuilid siad ar aon ar aon in aon mhuir mhór mhuir mhór mhuir mhór. Tugtar dom nuair a shroich tuigtear dom nuair a shroicheann nuair a shroichimid ar an muir nach dtagann an bás muid nach dtógann an bás muid ach go fágann go bhfágann sé sinn go dtí go n-éireoimid treo na néalta na néalta chun filleadh ar ais ar an talamh mar bháisteach agus go dtosnaíonn an phróiseas aoibhinn arís. Teastaíonn uaim inniu a thaispeáint gur cara dúinn an bás. Ní malairt ar an bheatha ach gur cuid den bheatha é.